Kodi kodi Judy? Eh? Yeah. Ah, zimene sindinakuuze. Mm. Awawa ndi anzanga. Eh. Yeah, ndi Apostle Mapang'ombe. Apostle Mapang'ombe.
Oh. Yeah, ndine mtumiki. Okay.
Yeah. Ndithu.
Oh. Ndine mtumiki. Oh, ntchito yomwe mmagwira basi. Ndi imeneyi.
Oh. Yeah.
Tsono awa ndi amayi anu. Oh, Eh, oh, Judy. oh, Ndithu, ndithu. chabwino Ndiye ndi weekend iyi anangobwera kuti azacheze kunoko. Chabwino. Azibwereranso. chabwino Eh.
chabwino Mabana ndimakuuza tsiku lija kuti utandiimbira kuti ndili ku hub 1. Eh, Ndi kunoko. ndikunoko. Ah, Kuku. eh, Ndithu, Eh, ndithu. chabwino Eh. ayi ine sindikunamize ndi kunoko ndikati ah, ndikati ndiyende kuti ndikagwire ntchito ya ambuye amene amandithandiza ndiolemekezekawa tere pano pondipatsa transport tapeza kandipatsa transport yo ndikafike ku Limbuli oh mufuna mundiuze zoti basi inuyo ntchito yanu ndiyokhayo basi ineyo ntchito yanga ndi imeneyo basi simugwiranso ina yake ayi oh. ayi amenewatu kuchokera ku school Mm. amaoneka tili mkalasi kuti awa abayaza pangabeza Eh. apostol Zimayambira, zimayambira. olo aphunzitsi asanasiye choko pa pa board Eh. amanena kuti tipemphere kaya eya akangotsirizanso kulemba nonse tipempherenso kuyamika kuti ati choko sichinavutike ndiye mwati mumakafika ku Limbuli ndimakafika ku Limbuli kulalikira kokhakokha eya oo mpingo wanu ndi wachani ndilibe mpingo mulibe pamene pe apeze ina anthu ndi maso anawo pompo anthu mawu oo ndiye kuti mwaupeza ndi mpingo ndimabandula pamenepo anthu mawu pamene. oo eya olotu awa apeze ana akuyimba Eh. ana akhala akuchezera zoma iwobe amapita olo zoyimba zikuimba koma iwo amalalikabe Eh, mawu a mulungu amafika pena paliponse Oh, Eh, eh, ah.
zoonadi. Ndithudi. Oh, kuyikwera apapa ukafika ku Limbuli Eh, Oh. ndithu mayi wanga Yeah. basi kundiye pobwera kumene koko pobwera uko nthawi zina mwina ukwere ndi ma- malole a chimanga koma ukakhala mwayi chaka chomwe umakweranso ujeni basi ndikuwalalikira anthu mmenemo mpaka kuzafika pa depoti pa Mulanje o ndi magulu aja akudandaulani anthu aja eti Eh? ni magulu aja anthu akukudandaulani aja akuti chopereka mbasi si magulu ake inuyo kuti Kuti- mwapempheretsa mbasi kuti chopereka mbasi chope Eton onaba unaba umamvapo zimenezo. Iya, iya. Ah, ah.
Awawa satolera chopereka mbasi. aa nanga Eh, ama- paketu- amabwera bwanji Kodi sanolo amuna. kuchoka ku Limbuli kudzafika apa apa sazingati. Awatu satulukatu Mulanje uno kuzoza kwawo nkokuti analekeza mutima Mulanje muno ndikunama ngati. Eh. Eh, sati.
komano ndikamachoka ngati kapena ndikuchoka pa kukafika pa Mkando Eh. ndimakwana yakukafika pa Mkando ndikubwerera pamenepopo mmene angandithandizire anthuwa sikuti ndimapempha iyayi Ayi. amandipasa ndikumabwerera Oh.
Etu. nangati atasakupaseni mungayende bwa ndi mmene mulungu amaona amene amachitira mulungu amapereka Oh. Eh. kodi Judy tu zili ngati mbalame mbalametu si zilibe munda Eh. zilibe transport Eh, koma zimapezeka kuti zikuuluka zikudya Eh. zili ndi malo ogona Chifukwa cha Oh, Bible, eh. tiyatenge ngati Ba- mbalamewo Yeah.
baibulo imati tere kuti musavutike kuti mawa ndizadya chani aa Ah, koma penapake tu makhala. musavutike kuti mawa ndizadya chani mulungu mawa azapereka Usakhale ulesi. Eh, iyayi Nanga mene mwayimira mmene muliri inumo mungalephere ndithu kupanga zanu. iyayi ine pano pamene ndi panopa ndiye kuti akazanga ndi ana ali akulima Oh. ine ndikukagwira ntchito ya ambuye Oh. Eh, Kodi madalisotu amabwera mosiyana eh, komanso eh, mulungu anapereka ntchito zosiyana Yeah. chimafunika Eh. kulimbikira Kulimbikira. Eh, kulimbikira kulimbikira Eh. kulimbikira Kodi Choncho abantu- sizimbe kuti sizingatheke inuyo kupita kumunda kukalima lima ndikunyamukano kumadzulo mutatha kulima ndikuyamba kulalikira sizingatheke gulu la mulungu Ngwasiyana. gulu la mulungu livutika Eh? gulu la mulungu livutika komatu limene limalimanso kuti gulu la mulungu iwe anzako awatawakaso awa
ndizovutirapo mukuona kuti munthu amene asali mu uzimu Mati ndi amene ali mu uzimu nzosiyana mutawakaso ya ndikathawi kulima ine Eh.

Zima- ndi anthu osiyana Eh. kuteroko inu apapa muli maiko awiri osiyana Eyo, Ehe, akwali muzi. eh, awawawo ali mu uzimu omwe muna simu- simuli mmene mde Maliro simungate nda- kwamvesa ndanjiwo yatu kwa basi kumana ndi awawa mulungu ndi amene amapereka Eh, amapereka adi. chifukwa chake mulungu kupyolera mwa olemekezekawo amandipasa transport eya sikuti sikuti anthu kuti ndalama mulibe ya koma simungandipase Eh,

pamene akupita kukatumikira chonchi mm. sayenera kudya amadya pokapokapo akakuti abwerako ife tizidya azimva kukoma iwo yeah komano muna muchimvese mm. sikuti eh, kuti ife tikamadya azimva kukoma iyayi china chabe china chaja ibe chiziyabwabe olo chimozi mwezi pano patabwera mandimu eh. chiya menya abe si munthu kam, zako akamadya mandimu china chaja chimapanga umuso eh. chiya menya abe kumazipilira muuzimu azimva kukoma eh. nini wandefu maodera

ndi kumpatsa ufumu, chuma ndi ulemerero, kuti moyo wake wokhala pa dziko lapansi ukhale wamtendere. Nchifukwa chache pakati inu pamene munkalenga munthu, munamulenga munthu wabwino, simunamulenge ndi ululu, nchifukwa munampatsa zofunikira zakudya, kuti adye akhale ndi moyo. Ambuye zikomo kwambiri. Munalenga anthu munawapasa chuma Tiyamike Mulungu wanga munawapasa anthu chuma Amene chumacho ena akuchigwirisa bwino ntchito Koma ena mbuyanga akuchigwirisa ntchito udyo Akhululukireni Pala anthu ena ali ndi makobiri Ndalama zikuluzikulu Koma mmalo moti akhale mmanyumba mwao ndi ana awo ndi akazi awo ndiye ndi kumahotelo ndi mahule kuwagulira mahule zakudya mahule amwano ambuye tumizani mzimu woyera upulumutse anthu amenewa funso lina mulungu wanga kodi amenewawa mahulewa owonongawa asiyana pati ndi boko haramu asiyana pati ndi m23 mahule ngati amenewa zovala zogomera mumtunumu mufuna kundiuza kuti iwo aba ntchito yawo ikhale basi yonka akulanda az- azimayi anzawo paziko lapansi pano ambuye bwerani mulitenge zikoli ambuye bwerani mulitenge zikoli muwakhaulise agalu amenewa afikapo basi atikwana mulungu wanga ndinu munthu wabwino mumamva kodi iwe taima taima pemphero lake mukupempherera ndani pemphero limeneli mukupempherera ndani Ndi anzanu. you, you mean you, you can insult me in, in, in presence of my girlfriend ndalakwisa kukuitana kubwera kuno ndimalakwisa kuku- kuku- kumakupasa transport eh? get out Ny- nyamula bible lako tenga zinthu zako te- tenga unyamuke uzipita you must be very stupid how can you say that